tsono ineyo munthu ndabwera mnyumba muno nyumba mwanga ndapeza munthu wachilendo nde ndikuyankhula zabwinobwino ukuyankha mwa chibongo ukuyankha mwa mwano chifukwa chani pamenepo ati mayi wangwiro
Mangozo. nde wase kuteroko nkona ndakutengera malo ano kuti wina mwake timasuke ndikuziwise malo omweramo ase zanu zija zomangomwera mmaniza si kumwa kumagona pamseu chonchija ase moni mowati mesa cholinga ndi chimodzi cholinga ndija mesa cholinga ndi choti munthu ah koma iye ayi kumaona zokumwa komanso ndi mbalinso ya utumiki kumaona kuti kodi tikuyenera kuti koma tizimira wachita pati.
bwino Mm, mm, mm. suwati waini sunamlawe ndi gonera ujatu basi umulawa ase wandikumbutsa Mm. nkhani ija inde umayithatha ukuyendadi iweyo ndi zimayike agadi ena ndi chilungamo koma agadi ena ni- ah okay koma ndikumasukire Eh? mu utumikimu tilimo anthu awiri eti pena amati alidere nkulinga utayenda naye Eh, chifukwa choti inu mukachimwa muzirapa kwa ine ine Eh. ndizirapa kwa inu chifukwa choti iweyo wavomereza tchimo lako la mowali iyayi osati mowa komano komano kuti kulakwa kwanga eh kulakwa kwako komwa mowa osakhala bwinoko inenso ndivomereze machimo anga Eh? pena pake mmadziwa satana eti anandiyesa ndiye mkati mondiyesamo eh? tadikira ndikupeza kodi simesa Yesero zautumiki ndikupe limadziwika.
e paja siyesera imene mtima, Oh. mtima walasa phaso okay pokhala kuti ineyo ndine spiritual father wako amene ndikukuphunzisa njira imeneyi ya mautumikiyi munthu umo be zimafunika kuti uzipanga zinthu zina zimene ukatumikiratumikira koma uzikapezerako mpumulo iyayi komano ndiye monga ine tadikira kaye ukuiona foni Ndolakwika ndi- ukuiona foni iyi iyi ndi special

chifukwa nkhani imene ija kuti tango uza sisters yoti mumagona pa msewu ija Ah, basi amwene amase
ndi amuna ake akazaziwa chifukwa amene ujayo sungamkope azibwera kuje ndiye amuna ake samaziwa chifukwa macheza athu ndi mulamu ujatu
amuna ake saziwa koma i don't think kuti akazaziwa kuti angaziwe ndi ndani

uyoyo uyu mmene ndakambiramo kuti ndi mnyamata wanga ndiye ndifuna kuti ndimpange introduce kunoku akuluwa mnyamata wanga pa chamata Eh, eh, eh, eh, akafuna mowa Mm. azingobwera kunoku azimwa muzimulemba bilu muzindiuza mpingo ene eh chabwino Ndima- ndimafuna ningoziwa kuti uma- umalola sindati umalola nanga ino timacheza tu pa. ya zinthu zisono zakunoko

eti oh yeah yeah Zile yeah kuti minibus muja uzichita kuziwa kuti eh zathuyi fungo likumvera usiku watamba kwambiri koma iwo aja samve mvera fungo choncho eh amaoneka bwino bwino kuti kuti atu zazi azitumika kutamba kunja kuno. okay mpingo watu tchetchi njiri kuti
ifeyo tilibe mpingo tangopeza malo Mhm. ti- uh, tangoyambako ni foundation ah eh ni apa pano mtauni muno mtawuni momuno koma Okay. zikuoneka zoti ah, amwene mpingo ukukula chikundisangalatsa ena kubwera kwambiri ndi asikana oh ndiye mmaziwa asikana aja imakhala ngati nyambo eti mm. ndiye kuti miyezi imene ikubwerayi Mm. anyamata so azibwera sinangakhala kuti akusatira ka asikana Yeah, Koma ndiye ngati minyala tizakanthirana muzima. kumakondolali Mm, mm. Eh, tiza- Ah, ulo- ulo- ulo- ulo malo ano pakhala kuti pali atsikana asikana ehe anthu amabwera Mwaona? Simabwera atsikana. Maluwa. Mwaona?

Kingozi wakubwera.
Eh. Ase. Kubwera kaye.
Fulumira nanga kamene simunandiuze kuti ndiziyitanitsa. Izi ndiye ndingochedwa nazo izi. ah. mwina akabwera achina mulamu mulamu ah, yes yes mumafika so kuno eh? iweyo tuzidabwa iweyo

Ha? mafizo mafizo nde mafizo ako mowa Ii, amwene mafizo ni mowa zimagwirizana Ha? mafizo ni mowa kodi ati naye Alipo sindeo basi. kumapanga zopempheresazo Eh, ndimapanga naye limodzi nthawi zina okay Eh, mu- muta- mu- kuti muli ndi vuto kutiyitana kuti mutatu

Ah. Mmakhala naye ngati mnyumba imodzi. Ayitu. Ena angofunsa sinanga akona ngati muli zaka then madawa oti
Azala zilimo. Azala zilimo ndithu. Mu- mukazachimvesa chibale nde Oh, yeah. yaka- an- an- zomwe anena ndimakhala ngati kwa sister anga eh. Ah. awawa ndi amuna anga. chibale basi anapaka modzi ya zabi zabi kundi zabi.
mmakhala kwa sister wake kwa sister wanu awo ndi amuna ake